an ka jamana camancɛ fangabulon ye lajɛ kɛ kunu lajɛ min senfɛ ni u kumana sariya wɔɔrɔ ɲɔgɔnna de ye kun kan o sariya ninnu bɛ tali kɛ marayɔrɔ kurako ani sɛrikili kurako ni arrondissement kurako ani bamakɔ disitiriki yɛrɛ cogoyaw la ka kɛɲɛ ni mara taabolo kurakow ye depite minnu tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNT kɔnɔ maa minnu kolatigɛba minnu tun bɛ a kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen wotela ka sira di a waleyali kama umaru samake ale tun b'a kɛnɛ kan an ka camancɛ wasabulon ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ dayɛlɛ o sigi sen fɛ kuma kɛra sariya wɔɔrɔ kan o sariya ninnu bɛ tali kɛ marayɔrɔ kura ninnu n'u dancɛw baarawalew koɲumanw la cnt kɔnɔ kulu min sigilen don mara koɲɛ ɲɛnabɔli kama o ɲɛmɔgɔ ye sariya ninnu pereperelatigɛ an ka jamana a tagara ɲɛfɛ a bɔra region wɔɔrɔ la ka taa segi la ka taa tan na eh, bi ka taa yɛrɛ sɔrɔ region tan ni kɔnɔntɔn na mais n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ region tan ni kɔnɔntɔn ninnu kɔni tun bɛ yen guvɛrinɛriw nɔmela mais u ka danfaraw kun dɔnlen tɛ donc nin loi in votelen o bɛ kɛ sababuya ye ni guvɛrinɛriw b'u ka regionw danfaraw dɔn donc euh, o fana tɛmɛlen kɔfɛ bamakɔ n'o y'an ka faaba ye bamakɔ komini ko kuma min tun bɛ bamakɔ kominiw ka ko banna komini bɛɛ suprimela bi donc euh, désormais bamakɔ bɛ na gouverner ni arrondissementw de ye bamako bɛ na gouverner ni maire kelen an'a ka dangaw o maire kelen n'a ka dangaw n'a bɛ fɔ o ma ko collectivité unique o de bɛna kɛ bamakɔ jateminɛ ni hakilijigin na aw b'a dɔn k'a fɔ waati dɔw kɛra ni ko dɔ bɛ commune dɔ la yan nɔ a tun ka gɛlɛn i ka responsabilité situer n'aw taara commune 5 na u b'a fɔ ko maire du district de b'a kɛ n'aw taara maire du district fɛ a b'a fɔ nin ye commune 5 mɔgɔw ka baara ye bon o bɛɛ banna bi région tan ni kɔnɔntɔn ninnu fana na eh, an ye cercle kuraw créer cercle dɔw créer la eh, ka da espace ka bonya kan donc ninnu bɛɛ ye bakulubakuluw ye minnu nafa ka bon kosɛbɛ n'olu de ye an ka famaw pousser ka na ni sariya ninnu ye bi eh, CNT la ni an y'a vote bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma eh, maaw ma ban a ma donc euh, u sɔnna k'a fɔ sariya in ka ɲi mais hakilijigi la sariya ninnu ma vote bi dɔrɔn kama ninnu votera de pour que mali san bi duuru min bɛna na pour que mali bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na nafa sɔrɔ siraw ka sira la jamanadenw yɛrɛ ka eh, ɲɛtaga sira la ani baarako yiriwali ani jamana yɛrɛ ka bɔli nɔgɔ la o sira la cogo min na ni nin kuma tɛmɛ an ka wote ko min tun bɛ fɔ o kun ka gɛlɛn parce que autorité indépendante de gestion des élections sigira o ka mɔgɔ minnu ka ɲi ka sigi région ninnu kɔnɔna na olu tun tɛ se ka sigi fo ni sariya wale in ka vote donc a votelen min filɛ nin ye sisan an bɛ se k'a fɔ ko AIGE ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo pour que a ka taa régionw na k'a ka démembrementw sigi pour que an bɛ se ka an ka wotew kɛ nɔgɔya kɔnɔna na cogo min na. CNT ka kulu min bɛ marakow kunna o ye kalo fila wulikajɔ kɛ walasa ka bɛn sariya ninnu kan maaw kun m'a faamuya maaw kun hakili la k'a fɔ an bɛnana dɔw tigɛ ka bɔ dɔw la ka dɔw fara dɔw kan o tɛ situation kura de créer la n'a bɛ fɔ o ma ko arrondissement ka sɔrɔ ka o situation kura in na arrondissement wolonfila in na i b'a sɔrɔ quartier fɛn o fɛn bɛ bamakɔ a bɛɛ b'i yɛrɛ reconnaître a la kalabankɔrɔ fana kɛra dantɔgɔla arrondissement ye k'o siri bamakɔ la parce que n'i y'a jateminɛ kalabankɔrɔ kun bɛ kati de fɛ donc bi bi in na kalabankɔrɔ bɛ bamakɔ fɛ quartier fɛn o fɛn kun bɛ kalabankɔrɔ nɔfɛ minnu kun bɛ commune six ka côté la an y'olu to commune six la ka d'a kan gɛlɛya jamanadenw bɛ gɛlɛya min sɔrɔ pour que ka bɔ yen nɔ ka n'u ka kunkow ɲɛnabɔ fo kalabankɔrɔ ou bien kati ou bien kulukɔrɔ région fɛ o banna bi